ji agba ume n'ife ị na-eme ka ajụjụ onye wefute bụ ajụjụ ya-enye aka ka igbo bụ igbo ka anyị mara onwe anyị ka eriri mara ngwugwu ka ngwugwu mara aka kere ya ị nene n'ala igbo ka i si kwu increase of eh, ndị na-etikpọ alụsị na-awakpo eh, mmụọ dị iche iche na-emebisi artifact obodo ji wee biri ejee bulu ọfọ esu ọkụ ọfọ ọra esunye ọkụ ejee n'iko esunye ọkụ ejee n'alụsị alụsị obodo alụsị ụmụnna esunye ọkụ ya bụ ife bụ ife eh, juru anyị anya kama na gịnị na-eme o ji dị ka ọ na- ọ na-arịgozi ka na- ọ na-enwe- ọ na-enwezi increase of it ị ya-afụ nnọọ mbụ bụ agụụ agụụ ị nene ife poverty ife agụụ na-eme ne- ọkachasị nke bụ nke na na obodo anyị bụ naijiria o nwere ndị mmadụ amarọ m chọ ka m kọwaa tata some ndị na-eje etikpo alụsị anakwa na-etikpo na-esunye ọkụ rafia na ọha ha vulu ee, ee, iru mmụọ ụmụ iru mmụọ evuru evufu obodo oyibo ndị nke a ya-ele ele ele ndị nke a ya-etinye na museum etinye wee nara ego hmm. so e nwere business eh, aspect to this issue hmm. ị bịa nenye anya tinye anya gbasara selling of arts and culture especially from africa hmm. ị fụ na many of our people eh, out of eh, na agụụ mụ na ka a ya-esi wee bute ego bute ego nke ta nke echi ejee n'alụsị ebunie iru mmụọ esunye ọkụ wee kpagharịa ndị mmadụ anya hmm. echee na okwu na ụmụ onye ya na ibe ya na-ese hmm. amarọ na onye na-eme ife a nwee ulterior motive ulterior motive wee bụrụ ka o vuru gaa jee bunye ndị ọzọ nara ego maka na ihe i kwuru okwu dị ya hmm. maka na ama m na i jee na museum that's ụlọ ọkpụtọrọkpụ ndị ọcha na ihe niile fa ji eme ihe nnene hmm. eji akpa ego ndị mmadụ na-akwụ ụgwọ enene hmm. bụgasị isi ihe arụgasịrị arụ artifact ebugasị n'ala Igbo ma nke ebuje na ala Benin ama m mgbe Nigerian government na-aba mba sị bughachite some of them so ị na-akọwa na ụfọdụ eh, na one of the reasons ha ji eme ihe a hmm. bụ na e nwe business motive business motive behind it and ị ma na ee ọ na-awụ esu ọkụ n'ebe a ejee na nke ọzọ jee vuru ihe afụrụ anya hmm. na ọ bịaja bịa mee ya gidigidigi n'ọ ihe ndị ụka na ndị ụka na onwe ya ya na ibe ya na-ese sunye ihe ọkụ eburu nke a chọrọ iburu jee bunye ndị ọcha ị fụgo na ọ jọrọ njọ ọ jọnara udene sigbuo nkapị n'isi nke a nke mbụ hmm. nke ịbọọ wee bụrụ na eh, ihe akwụkwọ na again wụ religious eh, terrorism mkpọbi intolerance ma na nne eche m na ọ sọsọ n'ugwu awụsa ka ị na-enwe religious terrorism ka m kọwara gị ife na-eme n'igbo hmm. igbo nọ n'agha hmm. ị ma a bịa eh, ndị ụka anyị si na ndị muslim na-ebuso fa agha religion hmm. that is eh, terrorism eh, a gaa na north a na-esu chọọchị ọkụ hmm. a na-esu ndị na-ekpere ndị ụka ọ na-ewute onye iru na-ewute onye azụ onye ọbụla abụrọ onye muslim even some bụ ndị muslim ọ na-ewekwe fa iwe maka na ọ terrorist act hmm. and intolerance adịrọ mma intolerance of a man's eh, right inwe his own faith his hmm. own religion but ị bịazie na ala igbo ị fụkwa ndị ụka ndị ụka bụ victims of eh, terrorism na the northern part mm. bịa na ala igbo ala igbo nọ igbo nyere ndị ụka ana e ji wee rụọ ụlọ ụka a na-akụ ya bụ ụka abịakwa na-emekwa na-emekwa terrorist bịazie na-emezi the same thing ife ha na-emere ka ha na-eme anyị na be anyị ị batazia na n'obodo ee ụka ebinie banye na arụsị mana o nwere onye si o nwere onye si n'ife a ha na-eme n'ala Igbo kpatara e ji eme ya ife a so o nwere ike ọ bụrụ vice versa ma o nwere ịba anyị tinye ma na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ya-aghọ okay okay okay okay ma ka m jụọ daalụ hinne mana o nwere ụfọdụ ezinụlọ nwegasịrị eh, inheritiri ihu mmụọ mana fa sị na fa achọrọ ya eh, and ha nwere right sị na fa achọrọ ya kee ife such family ga-eme dịka onye ọgbakọ ọdịnala Igbo kee ihe ha kwesịrị ime nke mbụ bụ ee anyị ga-enenye anya na ife ị sị na ị chọrọ ọ gị nwe ya oh, right a na-ekwu okwu right and ownership anyị na-ebu ụzọ wee treat because ọ ya na-ebute nsogbu okwu mmadụ debere ife n'ife ya hmm. onye ọzọ ebinite wakpo ya napụ ya n'ike mmadụ debere ife n'ife ya onye zọtara ndị nwe ana debere ife na ana ha